salaamaaleykum salaamaaleykum an ka foli bɛ balima bɛɛ lajɛlen tigi sigiyɔrɔ la a kɛra fama ye nka ɲina tɛ bon an b'a fɛ ka bɔ ka kuma referendum ko in hali bi ni jamana ɲɛmaa ale ye ŋaniya ta ka i bolo sigi kɔ an b'a fɔ a ni ce a ni baraji fɛn fɛn wuli ka jɔ k'a ko la mali bɛ alahalaya min na an bɛ se ka bɔ a la cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an balima fɛn fɛn kumana réseaux sociaux kan nin ko in na pour que ko in bɛ se ka bali cogo min an bɛ dugawu don ani folikan lase a bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn ko non nin ko in na donc ne touche pas mon constitution donc mɔgɔ fɛn fɛn ye non supporter nin ko in na an ka foli bɛ a bɛɛ lajɛlen ye an b'a fɔ ala ka bɛɛ sara ni i ŋaniya ye mali in bɛ jɔ ni ala sɔnna ma o tɛmɛnen kɔ maliden bɛ yɔrɔ o yɔrɔ fɛn fɛn vidéo kɛ nin ko in na surtout surtout réseaux sociaux kan ameriki australie afrique asie europe an ka foli bɛ maliden bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn wuli ka jɔ kɛ nin referendum ko in a kana se ka kɛ an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen aw ni ce aw ni baraji o tɛmɛnen kɔ n b'a fɛ ka eh, ladilikan fitinin min fɔ o ye an balima fɛn fɛn bɛ yen nɔ bi n'an farala ɲɔgɔn kan ko referendum in kana kɛ hali bi plateforme an ka to sudelen kɛlɛ min bɛ yen n'o ye kidali ko in ye sabu ko n'i m'i ka bana ni a fura ni bana ma dɔn o de furakɛli ka gɛlɛn nka mali bana ye min ye an marabaaw kidaliko bana ye min ye o y'an marabaaw de ye bɛɛ y'a dɔn bana bɛ yɔrɔ min donc jama ka mobiliser jama ka fara ɲɔgɔn kan awa marabaaw ka lasigiden so an ka yen kɛ an dagayɔrɔ ye k'a yir'u la awa u kɛlen bɛ ka dantɛgɛ min sigi an ni kidali donni cɛ awa il est temps maintenant u ka o dancɛ in wuli ka bɔ yen an ka jamana yɛrɛmahɔrɔnya a ka d'a ma mali fanga a ka boli mali dugukolo bɛɛ lajɛlen kan donc u k'o yira marabaaw la fɛn min ye an marabaa jugu olu ka lasigiden so a bɛ ɲini malidenw fɛ an ka yen kɛ an dagayɔrɔ ye k'a yir'u la k'a fɔ kidali ko a kunkun ni a ɲɛɲɛ a problème tɛ fan si ye marakala so tɛ fila ye binajan don donc olu de ye kidaliko problème ye u ka bɔ kidali u k'an ka jamana k'a to an bolo an b'a fɛ k'o de fɔ malidenw ye hali bi minnu wulila a ko la ka initiative ta ka mobilisation kɛ pour que lasigidenso n'o y'an marabaaw ka lasigidenso u ka taa maaw k'a lajɛ an ka dɔgɔkun kelen ɲɔgɔnna ta fɛn min lasigiden so an ka yen k'an daga yɔrɔ mun ka jugu wo kɔnɔ fɛn ma n tɛ taa n tɛ bɔ i da la o de ka jugu wo kɔnɔ fɛn ma donc n'u ye jama ye fɛn sabu ka d'a kan diɲɛ masaw u bɛ siran population ɲɛ ni population kɔni ko hire don o don donc u b'a dɔn k'a fɔ ko ko min bɛ sen na plateforme a jama ka to sudelen ni constitution ko banna an ka ɲɛsin kidali ko ma pour que gɛlɛya min bɛ mali in kɔnɔ a bɛ se ka ban cogo min en tant que kidali problème min ma régler an bɛna mɛn nin position in na tan dɛ donc il est temps maintenant n'i y'a ye jamana ɲɛmaa a seginna a kɔ nin referendum ko in na sabu a ye jama de ye donc n'i y'a mɛn masa jama de bi i bɛ ka jama de mara donc o jama min ni o farala ɲɔgɔn kan ko plateforme dɛ ne kɔni b'a ɲini o jama kelen fɛ an ka liti kɔntine fɛn min kidali bɛ se ka bɔ bolo la cogo min an marabaaw olu ka lasigiden so min b'an fɛ bamakɔ an ka yen k'an daga yɔrɔ ye k'a yir'u la u ka taa ka bɔ kidali n'o tɛmɛna ka bɔ yen n b'a fɛ ka kɔnsɛyi fitinin min di fɛn min ye à propos de mɔmɔ ni malika awa an b'a dɔn an bɛɛ bɛ liti la malika bɛ liti mun na bɛɛ bɛ a dɔn mɔmɔ bɛ liti mun na bɛɛ bɛ a dɔn donc ne kɔni b'a min ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ awa nin ko in an k'a ta ni hakili ye an k'a ta ni hakili ye jamanajɔ ni an ta ye o de ye hali bi ala ka tiɲɛ dɛmɛ jamanajɔ ani jamanajɔ dusu a bɛ maa minnu kɔnɔ hali bi ala ka tiɲɛ dɛmɛ a ko la ɛɛ fɛn min ye tayizɔn n b'a fɛ ka min fana fɔ e fana ɲɛna ee i bɛ wideyo kɛ i bɛ makan waati in na nka an bɛ min f'i ɲɛna ɛɛ sira ɲuman ta sabu ka d'a kan maaninfin bɛɛ bɛ fili i ka video tɛmɛnenw yanni ka taa makan i ye fili dɔw k'i ka kumaw la an kɔni t'a fɛ a ɲɔgɔn k'i sɔrɔ sabu tulo kunnandi o de bɛ ladilikan lamɛn kana fɔ kuma kana bɔ kuma bɛɛ nin fɔra n kɔrɔkɛ ma walima nin kɛra n kɔrɔkɛ la n bɛ bɔ kana jaabili kɛ balawu mɔgɔ de bɛ ale ɲini nka balawu tɛ mɔgɔ ɲini dɛ tayizɔn an bɛ min f'i ɲɛna yɛlɛma don i ka kow taabolo la n'o kɛra sisan bɛɛ lajɛlen bɛ lafiya n kɔni bɛ min f'i ye n'i bɛ kuma i k'i ka kuma i k'i ka kumaw jateminɛ i k'i ka kumaw jateminɛ o de ka ɲi n'i bɛ kuma kana n'i sigi dɔrɔn k'i bɛ kuma mais kumaw jateminɛ kuma minnu kan ka fɔ pibiliki la ani kuma minnu man ka fɔ pibiliki la jateminɛ kɛ i ka kumaw la n bɛ fɛ k'o kɔnsɛyi n bɛ fɛ k'o d'i ma tayizɔn donc nin datugula nin kumakan kunkurunin de tun bɛ n bolo k'a ɲɛsin maliden bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn ye wulikajɔ kɛ constitution ko in na hali bi an ka fara ɲɔgɔn kan mali nɔri a bɛ se ka bɔ bolo la cogo min n bɛ ka foli bɛ videokɛla bɛɛ lajɛlen ye n tɛna mɔgɔ ta tɔgɔ ma donc n ka foli bɛ a bɛɛ lajɛlen fɛn fɛn de kɔni wulilen don mali ko la ko mali in ka taa ɲɛ fɛn fɛn wulilen don ko mali ko in na ko faso in ka jɔ il est temps maintenant an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan nin ye arasa ka mɔgɔ ye wo nin ye sumela ka mɔgɔ ye wo nin ye karisa ka mɔgɔ ye wo nin ye cibilen ka mɔgɔ ye wo nin bɛ ka non o tɛ yen bi an ɲɛ bɛ min na bi an ka fara ɲɔgɔn kan toujours an ka marabaw olu ka lasigiden so an ka yen k'an daga yɔrɔ ye fɛn min ye kidali a ka se ka libérer jamana an bɛ min nɔfɛ o ka se ka kɛ basigi ani bɛn ka se ka na sabu n'an ma fara ɲɔgɔn kan n'an bɛ farafarali in na en tant que an bɛ fɛn min ɲini na a tɛ sɔrɔ dɛ plateforme ko in filɛ nin ye n'an tun y'a kɛ farafarali ye sisan tun b'a sɔrɔ an bɛ min ɲini na o ma kɛ o mais bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ko plateforme jama hɛrɛ bɛ yen de jama bɛn bɛ yen de nka farafarali hɛrɛ tɛ yen bɛn tɛ yen nin nɔ hakɛto bɛ nin kan salala muhamadu